ndine bright mhango uh, ndipo lero tikufuna ndikambirane nanu anyamata anzanga uh, chifukwa choti masiku anowa mukaona azising'anga akamapanga timaadvert tawo amayikapo chani chiswa p ukapita pa whatsapp anyamata ambiri akufuna chani kati gondolosi akufuna timankhwala nde dzulo ndaona mukagulupu kenakake kuti ati therere lija muyike m'madzi mudikire one hour mumwe then mudikire one hour mu- mumuthire batire mkazi wanu ati ati nde makamaka ikafika nthawi ya mlakho wa alomwe ndi kuti aliyense amangokamba za chani za gondolosi chani Ah, mukutaya nthawi mukutaya nthawi palibe kachitsamba ka ku malawi kamene kali ndi umboni woti kamakupangisani kuti inuyo muzithira batire ngati dolo palibe chitsamba cha ku malawi olo kumwera kwa africa kuno chimene chikudziwika zoti chimagwira chi- ntchitodi ngati viagra palibe vuto ndi loti achinyamata amasiku anowa nanga si kanthawi kena kake amati "Ah, eh, population ya ku malawi ambiri ndi achinyamata nde achinyamata aja panopa afika msinkhu ina yake kuti ma ma 37 ma 35 ma 32 40 years old ena akuthamangira ma 50 years anyamata a democracy ya nthawi ya bakili muluzi ndiye anthuwo panopa matupi awo atopa sangathe kupanga zinthuzi ndiye

make it boo. Anyway, I digress. Ndiye, let, let's talk about this. Number one, kodi chikupangisa kuti achinyamata azifuna kupanga chigololo mwa udolo ndi chani? The first reason ndi yoti achinyamata akukanika kupanga perform. Akukanika kupanga perform chifukwa choti matupi awo sali bwino anthuwa akukalamba kodi chimene chimapangisa kuti munthu atote ndi chiyani ndiye zimenezi ndi zis- ndi za science mbolo mbolo ili ndi masiponji mkatimo ubongo ukaona chinthu china chake chosangalasa umauza mtima kuti kumene koko kupite magazi then mtima uja umapopa magazi amalowa mu mbolo muja amalowera m'ma artery nde magazi amatulukira mma ven ma ven ndi ochepa ali ndi timibowo tachepa ma artery ali ndi mibowo yayikulu nde magazi amalowa ambiri amatuluka moche- mochedwa nde ndi zimene zimapangisa kuti munthu uja ubonge ubongo ukasiya kunena kuti a kumeneko basi kusapite magazi ndeti basi psh, okay nde ola atati wafunisisa iweyo koma ubongo uka- ukanena kuti kumeneko kusapite magazi basi kamene kaja ndikuti katani kaphwa ndithu ndi sponge ndiye ndati pali zinthu zitatu ubongo mtima moyenda magazi ndi uh, uh, uh, mbolo komanso sitinatchule chani machende machende ndofunikira kwambiri popangisa kuti munthu ubonge ndiye pamene ndilowe kaye ku science nkhani iyi ndi ya ku college of medicine koma eh, ndiyesesa kuyikamba ndipo kuyipa- kuyikamba mchichewa anyamata ambiri amamwa mowa anyamata ambiri ali ndi mavuto ambiri mm. umphawi alibe ntchito mm. anyamata ambiri sakugona bwino mm. ndi magetsiwa magetsi oyaka usikuwa ndiye amatha kuonera mavidiyo mpaka na chani mpakana mbanda kucha ndi pamene akumagona Kumago- kumangogona cha 2 hours Ana- ena anali kumpira tikunena zimenezi chifukwa chani chifukwa choti machende amapanga ah, madzi ena ake otchedwa testosterone testosterone ndi chinthu chofunikiritsitsa kwambiri kuti munthu abonge ndiye anthu okumwa mowa osuta anthu amene ali ndi chani ali ndi ma pressure bumu mmene amanenera anzathu woyimba wamwalira kumeneyo munthu amene ali ndi pressure sakugona bwino uh, aku- ndi omwa mowa wosuta komanso chakudya anthu onenepa kwambiri komanso o- chakudya sakudya bwino testosterone sakhala naye komanso anthu amene sapanga sports testosterone amakhala wochepa ndiye munthu wa kumowa umaononga ubongo mowa umaononga machende mowa umaononga chani mtima moyenda mtima number one cause ndi chikhalidwe cha achinyamata mowa ndi zimene ndanenazi ndiye chimaononga kapangidwe ka testosterone komanso testosteroneyo ola atati iweyo ndi dolo chotani ukamakula amachepa testosterone wambiri kwambiri amakhala mwa achinyamata a zaka 19 ndiye amayamba kutsika pa amayamba kutsika amayamba kutsika Ukamavi- mkazama- mkamazifika zaka 35 amayamba kutsika kwambiri okay i think 1 drops by 1 percent pa chaka ndiye basi ukamakula munthu umakhala ndi testosterone wochepa nde olo utati uyesese chotani kubonga kwako sikumakhala kota- kotani kwa udolo ndiye izizi ndi zoti sizinga- si- sitingazithawe ukamakula munthu basi zimene zikuyenera kumachitika komano ndanena kuti testosterone amene ungamupange bwanji ukamapanga sports kunyamula zinthu zolema ukamagona bwino umakhala ndi testosterone wambiri ndiye chimene achinyamata angapange ngati akufuna gondolosi wabwino ndi ma exercise ndikupita ku gym ndikumanyamula zinthu zolemetsa chimene chocho chimapangisa kuti uh, thupi lawo likhale ndi uh, ma bones abwino komanso uh, as, komanso achinyamata akuyenera asiye mowa azigona bwino azipuma asamakhale ndi pressure zimene zizi ndi zofunikira kwambiri mukuziwa inuyo nchifukwa chimene a- anyamata a seventh day ama- amatchuka ndi chani Ndi- ndi uhule chifukwa choti tianthu chija sitimwa mowa tianthu chija tinali tima vegetarian kuona kathupika kena kake very healthy nde timene chija testosterone kwambiri nde tiliso ndi clear mind nde timakhala tikutani tikunyenga anyamata amene aja ndi nde achinyamata ambiri mwakhala mukumwa mowa kuyambira zaka zaka 16 Mm. anthu ayamba kale mowa mukamazafika zaka 30 mutatha ubongo chani nde vuto, vuto sila anthu komano eh, tikamaona anthu akupanga za- za- za- za chani za, za chiswabuzi chani zi- zikungoonesa kuti people are crying for help anthu akulira chifukwa choti matupi awo anaonongeka chimene angapange panopa gondolosi uja angokutayisani nthawi mwina viagra komanso viagra ndi owopsa mm, mukangoyamba kumwa viagra komanso ndi odula ku malawi i don't think anthu ambiri angapa- angapange access viagra komanso mukayamba kumwa ndikuti mutu mwanu mu- mupanga create dependence zili ngati kuti chani Ah, ah, ah, ah. doping mupanga create dependence palinso chinthu china chimene sininachinene mpakana panopa ndi chani a- a- akanemawa pono pono ine ndikuona ngati number one reason ku Malawi kuno ndi pono munthu ukamaonera pono ubongo umapanga create chani uh, ka, ka madzi enaake otchedwa dopamine dopamine amakupangisa kuti ukhale excited nde umabonga hmm? ndiye chifukwa choti pono uja umakhala kuti you are constantly being bombarded ukungoona iweyo ma images enake ukukutani ukubunyula kuti ukakumana ndi mkazi weniweni eh, palibe mkazi amene angapange match level ya pono chifukwa choti pono ndi yambiri pono they zoom in pono ndiyosangalatsa nde zimapangisa kuti inuyo ubongo wanu usokonekere imeneyoyo amati porn induced ed erectile dysfunction basi ndi, ndiyo chi, utha kuchira all you have to do is kusiya kuonera kaye pono kuti ubongo wako ubwere back to reality mverani izi in a that man okay not that one let's do this one stated in another way akunena ena ake pa internet the infinite variety and ever increasing intensity offered by online pornography create, especially in heavy porn users, a dopamine, adrenaline baseline that a single real world partner, no matter how attractive, simply cannot match. Even worse, from a relationship standpoint, the, the, that's the thing. Mafantasy chani chani ndi sizingatheke kuti mzimayi wina ake olo atati ndiwokongola chotani afanane ndi zimene anyamata amaona mpono chifukwa chake ukamawonera pono umayamba ndi pono iliyonse imakusangalatsa kenako umafuna ina yake kaya malesbian okhaokha pakana umazafika nku extreme uku kumaonera zamagay zamatransvestites nkhani yake ndi imene yoyo ndiye pono ikuononga ubongo wanu mowa ukuononga thupi lanu komanso ah, muli ndi mapressure ambiri ntchito mulibe ndalama mulibe mukula mukuthamangira zaka fi- zaka 40 mlibe choti mungaonese eh, ena sanakwatiwe ndiye ndi zimene zikukusokoneza chimene mungapange inuyo ndikuyamba sports clear your mind pezani chochita musaonere pono thupi lanulo lizipanga fix lokha komanso muvomereze kuti mukukula basi mukukula mwafika zaka 35 kwinako zinthu zimayamba kutani kusokonekera mthupimo mwamva mwamva musawononge nthawi kusakasaka chiswa bombo musawononge nthawi zimankhwala zinazi mukumwazi simukuziwa zoti mukumwa chani mungotenga nazo makhansa mungo- mungowononga nazo thupi mm. vuto si mankhwala vuto si mankhwala vuto ndi inuyo ubongo vuto ndi thupi lanulo mukungonenepa mimba mukumwa mowa simukugona bwino nde mukuona ngati muzipanga bwanji zimenezi create a solution where you restore testosterone testosterone abwerere mthupi mwanu exercise gonani bwino no pressure komanso remember to keep your blood your blood circulation good chifukwa choti zinthuzi ndi magazi ndiye mowa ndi chakudya zinsima chani no no sugar tea half sugar half mukapu ndikumaona ngati kuti inuyo basi ndinadolo ayi that is just the beginning of the end of your sex uh, your sex life ndiye samalireni madya bwino komanso make sure to stay away from porno chachitatu chinanso chimene chizakhala kuti uh, chikukupangisani kuti musabonge komanso uh, m- moyo wanu wakuchipinda wa, wa, wa wakuchipinda usakhale bwino ndi chani ndakadzi anuwo ndakadzi anuwo mm, a- a- anenepa pano mm, akuvala dzitenje akabwera pa nyumba chosa wig kuyika chani kuyika chistocking eri a- mamuna aliyense amafuna stimulation ndi ndi mkazi ngati sakupanga stimulate any longer eh. basi iweyo kumatani ndiye pezani njira zoti munyumbamo mbwerese chinyuwani mbwerese chinyuwani musapite kunja koma ndi akazi wanuwo mupeze njira yoti azikhala ngati anyuwani mm. refresh ka romance kanuko can do this by role playing uh, kuyeseza kuti abambo lero ndi amekanike mm. uzakonza chani kubafa ah, kuyeseza kuti lero mayiyo panopa ndi ndani ndi wantchito ndi anaphiri basi keep it, keep it, keep it exciting so to recap ku- ku- pomaliza penipeni ndingo- ndingonenaso uh, zinthu izizi step by step number one mukufunika testosterone number two testosterone akutha chifukwa choti mukukula kapena mukumwa mowa kapena simugona bwino kapena simukudya bwino okay kapena muli ndi dopamine wambiri chifukwa choti mukuonera porno eh akazi enieni osati a mu porno sangapange match iye zikupangisa kuti inuyo asakusangalaseni akazi anuwo kapena akazi amene ali enieni solution yake pangani ma exercise sinthani kadyedwe muzigona bwino musamakhale ndi pressure komanso siyani porno mukatero mudzabwereranso ku- ku zaka 22 zaka 25 bonga ngati akutuma mm, kungoona mzimayi kungodusa khu, wa ya- yatani yadzuka This, that's the solution that's the only solution simunakule ngati mudakali ndi zaka 45 below mutha kusintha you can refresh your body and reset this thing maintain tapangani maintain testosterone yabwino you can sim simply do this by kupanga chani ma exercise kumapanga heavy lifting advantage ina yomanyamula zinthu zolemera ndi zoti ndiyoti anthu othamanga aje amaononga nthawi kuthamanga 5 km 13 km ineyo mukamapanga heavy lifting kunyamula zi- china chake cholemera mukupanga zinthu zofanana ndi iwo aja kuwaposaso iwo Mm, and in fact mukafuna kuluza weight chanchani musathamange musaononge nthawi yanu ndi cardio kungonyamula zitsulo dzina lake basi you build muscle ma muscle zimafunika chakudya chambiri and that's it ndiye samalirani machende anu musasute fodya ndi chamba chamba chimaonongaso chani chifukwa chake mumaona anthu achamba amakhala ngati ti- ti- dzina lake taulesi chifukwa choti imaononga chani machende and machende ndi amene amapanga chani testosterone okay nde timalizire pamenepo i hope you